Leis an gClár agus Loch Garman dícháilithe agus Tiobraid Árann cáilithe don chluiche ceannais, ní raibh ach aon chluiche amháin go raibh tábhacht leis i Roinn 1 den tSraith Iomána Allianz, an choimhlint idir Corcaigh agus Gaillimh. An éireodh le Corcaigh céim eile a thógaint i dtreo a gcéad Chraobh Sraithe ó 1998 nó an éireodh le fir na Gaillimhe Corcaigh a chloí? Mac Dara Mac Donncha, a bhí i mbun tráchtaireachta.
Tugtha amach go Mark Coleman arís agus é, bhuel, tá sé mar tactic ag Gaillimh, Mark Coleman a fhágáil leis féin. Mark Coleman a fhágáil leis féin, beidh sé in ann pas a bhualadh in áit maith leis, tá sé buailte go dtí Shane Barrett an am seo, uillinn ghéar ag Barrett, buailte go deas ag Shane Barrett, thar an trasnán, an bheirt ón gclub céanna ag comhoibriú, ah, smachtaithe go hálainn ansin ag Barrett. Tá sé ar an gcliathán inniu, spéisiúil go leor. Tugtha amach ag Éanna Murphy, ar ais sa gcúl inniu. D'imir sé sa gcéad chluiche in aghaidh Thiobraid Árann agus tá sé ar ais anois, bhí Darach Fahy ar an bhfoireann ó shin. Seilbh faighte ag na Gaillimhe, seo le Conor Whelan, captaen na Gaillimhe, Whelan amuigh, buailte leis an taobhlíne, buailte ard ag Conor Whelan agus buailte go deas aige, tá na foirne cothrom, ceithre chúilín an taobh. Whelan i gcónaí cruinn, má bhíonn deis. Seilbh anois ag Seán Linnane. Ó, ní raibh an pas sin thar mholadh beirte agus an seilbh faighte ar ais ag Corcaigh. Faighte ag Eoin Downey. Corcaigh ar an ionsaí arís, an liathróid fhada ag dul isteach an treo sin anois. Seilbh faighte ag Brian Hayes, Brian Hayes ag casadh, casadh aige bealach eile, buailte dá chumann, an chéad chúl ar bhealach, bhí sé ag teacht, bhí sé ag teacht ach bhí an seilbh ag Gaillimh ar an ionsaí ach nuair a fuair Hayes an liathróid, ina ghlac ní raibh ach rud amháin ar intinn aige, cúl. Patrick Horgan mar sin nócha cúigiú cluiche sraithe aige agus deis aige anois dul chun cinn ar an scórálaí is airde riamh i sraitheanna na hiomána. Pat Ryan chaithfeadh a bheith sásta leis an méid atá feicthe go dtí seo le Patrick Collins. Caithfidh sé briseadh síos Brian Hayes ag léimt, níl sí faighte aige. Ag iarraidh seilbh a fháil sé inniu, níor sin déanta ró mhaith. Tá faighte ar ais ag Brian Hayes arís, Hayes ar aghaidh go dtí Darragh Fitzgibbon, Fitzgibbon ag gearradh isteach ar gcúl, anois cad é an cos ar dtiocfadh sé trasna Fitzgibbon íseal, ó Fitzgibbon isteach sa gcúl! Ní dóigh liom go mbeidh Éanna Murphy róshásta leis sin ach beidh Corcaigh mar tá an dara cúl scóráilte. Agus bhí cúl agus tada eile ar intinn ag Darragh Fitzgibbon. Ach ba cheart dó a bheith sábháilte. Gaillimh ag teacht arís anois agus cé go bhfuil Corcaigh i bhfad níos fearr, cúig chúilín atá eatarthu go dtí seo. Do Seán O'Donoghue. Glanta maith aige siúd. Captaen na bliana seo caite ar ndóigh do Mark Coleman. saoirse na páirce ag Mark Coleman anocht. Seo Declan Dalton thar barr. Dalton fós ag dul tríd anois an seilbh fós aige bhfuil cúpla céim glactha ag trasna Patrick Horgan bhfuil cúl ag teacht tá! Tríú cúl ag Corcaigh ró-éasca. Ró-éasca an-obair ag Dalton. Cúpla céim glactha ceart go leor ach an chríoch go. Agus tá seilbh faighte acu, níl sé ag tarlú rómhinic. Seo do Cathal Mannion. Cathal ag seasamh i lár na páirce, osclaíonn Cathal na guaillí agus Cathal go deas thar an trasnán. Ceathrú cúilín scóráilte ag fear Áth Eascrach Fothaine. Mar sin, ocht gcúilín idir na foirne. Liathróid sin buaite isteach fada ach seo faighte arís Declan McLoughlin. McLoughlin, seans ar chúl aige, an-obair déanta ag Niall O'Leary. O'Donoghue ag slachtú suas ansin ar ais go Patrick Collins. An-chosaint déanta ag O'Leary atá ag imirt thar barr do Chorcaigh sa tsraith i mbliana. Séamus Harnedy anois á bualadh isteach trasna na páirce. Seo beo arís Brian Hayes. ar ais anseo anois agus seo é Shane Barrett agus i ngluaiseacht amháin cúl stopaithe, cúilín scóráilte. Difríocht go ceithre chúilín. Bhuel, tá slad anois, tá aon chúilín déag eatarthu.

ceathrú cúl scóráilte ag Corcaigh, deich gcúl scóráilte acu i dhá chluiche sraithe. Craobh Thompson faighte ar ais ag Corcaigh. Agus an fheadóg dheireanach séidte, trua, trócaire do na Gaillimhigh, bua slachtmhar ag Corcaigh anseo, beidh siadsan sa gcluiche ceannais.